Agus anois ar an líne tá Harry McGee ón Irish Times. A Harry, fáilte ar ais go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, Darren. Ok, a Harry, tá an t-agallamh seo á dhéanamh againn ag timpeall a trí a chlog tráthnóna Dé Céadaoin an haonú lá déag de mhí an Mheithimh agus tá na torthaí do na toghcháin áitiúla beagnach go léir againn agus táimid fós ag feitheamh chun a fháil amach Conas a líonfar formhór de na suíocháin do na toghcháin Eorpacha? Sula labhraíonn muid faoi na toghcháin Eorpacha, a Harry, caithfidh mé a rá go ba chóir go mbeadh Fine Gael agus Fianna Fáil an-sásta leis na torthaí atá againn agus agus drochsheachtain do Shinn Féin. An aontaíonn tú leis sin? Yeah, well, I mean, braitheann sé ar cén toghchán a bhfuil tú ag déanamh comparáid leis. Má bhreathnaíonn tú siar ar an toghchán áitiúil sa bhliain 2019, tá Fine Gael agus Fianna Fáil tite siar beagáinín, ach an rud a bhí gach duine ag déanamh comparáid leis ná an t-olltoghchán sa bhliain 2020, nuair a rinne Sinn Féin go maith agus ní dhearna Fianna Fáil ná Fine Gael go maith. Agus pobalbhreitheanna le cúpla bliain anuas ag rá go raibh Sinn Féin ag déanamh níos fearr ná Fianna Fáil agus Fine Gael, bhuel, a mhalairt a bhí an scéal, dar leis na torthaí seo. Tá tacaíocht. Shinn Féin, ní tite go grinneall ach tá sé tite a lán. Fuair siad suíocháin sa mbreise i gcomparáid le 2019. Tá beagán níos mó ná 100 suíochán ag an bpáirtí anois ach bhí siad ag súil le i bhfad níos mó. Bhí drochthoghchán acu sa bhliain 2019 agus bhí drochthoghchán acu an tseachtain seo. Tá mé ag ceapadh go raibh cúpla botún a rinneadh. Ní raibh na teachtaireachtaí soiléir go leor. A lán de chosmhuintir Shinn Féin, ní raibh siad ar aon intinn leis an bpáirtí maidir leis an seasamh a bhí ag an bpáirtí ar inimirce agus daoine ag lorg cosaint idirnáisiúnta ag teacht isteach. Cheap siad, b'fhéidir, nach raibh Sinn Féin, nach raibh na polasaithe, nach raibh siad dian go leor nó crua go leor agus bhí fadhbanna acu leis an bhfeachtas chomh maith, ní raibh an eagraíocht go maith. I mean, rud amháin faoi Fine Gael agus Fianna Fáil, go háirid nuair atá tú ag caint faoi pholaitíocht áitiúil, tá siad an-eagraithe ar an talamh, you know, na feisirí atá acu, atá ag obair go háitiúil, you know is is ehm dea-oibritheoirí iad den chuid is mó a chuireann isteach a lán allas. Cheap Sinn Féin go mbeadh siad in ann brath ar an ar an ar an mbranda really you know branda Sinn Féin seachas na pearsantachtaí agus ní oibríonn sé mar sin le toghchán áitiúil agus ehm D'fhulaing siad de dheasca sin, you know, ní raibh iarrthóirí Sinn Féin, ní raibh siad i measc an phobail an méid is a bhí iarrthóirí eile agus ní, tá sé sin deacair a dhéanamh nuair atá tú ag iarraidh suíochán áitiúil a thabhairt amach. Chomh maith leis sin ritheadar an iomad iarrthóirí chomh maith dar liom, bhí siad ag súil go mbeadh toradh i bhfad níos fearr acu. Chuireadar suas an iomad daoine, daoine gan taithí, daoine nach raibh aon aithne ag an bpobal orthu. Agus mar a chonaic muid, you know, níor thaobhaigh an pobal leo nuair a chuaigh siad chun vótaí a chaitheamh. So drochthoghchán a bhí ag Sinn Féin. Bhí toghchán maith ag na Daonlathaigh Sóisialta, caithfidh mé a rá, agus in éindí le sin bhí bhí toghchán maith ag Páirtí an Lucht Oibre, I mean, you know, mar an gcéanna is a bhí siad sa bhliain 2019 ach má smaoiníonn muid ar gach rud atá tarlaithe ó shin i leith agus daoine ag rá nach mbeadh todhchaí ar bith ag Páirtí an Lucht Oibre, rinneadar go maith agus comhaltaí nua ag teacht chun cinn. Na Glasaigh, an Comhaontas Glas, chailleadar b'fhéidir leath. a gcomhaltaí áitiúla agus you know níor slad a bhí ann agus slad a bhí ann do na Glasaigh nuair a bhí siad i rialtas cheana féin so choinnigh siad a lán dá comhairleoirí go háirid i mBleá Cliath. Ach bhí deacrachtaí acu taobh amuigh de Bhleá Cliath agus chailleadar a lán de na suíocháin a bhí acu i condaetha cosúil le Gaillimh, Condae na hIarmhí, Condae an Chláir, Condae Phort Láirge agus áiteachaí eile nach iad. Corcaigh chomh maith, chailleadar cúpla suíochán i gCorcaigh chomh maith ach I mean, you know, ní slad iomlán a bhí ann mar a dúirt mé. Yeah. Cuirfidh mé ceist ort i gceann cúpla nóiméad faoi na toghcháin Eorpacha ach just ag caint faoi na páirtithe níos lú ansin, ceapaim go pearsanta go bhfuil sé saghas spéisiúil go bhfuair Aontú níos mó vótaí go náisiúnta ná mar mar a bhfuair Solidarity agus People Before Profit le chéile. Tá sé sin saghas Yeah, yeah, I mean tá, tá, tá, an pobal roimh bhrabach nó daoine roimh bhrabach, tá siad sin nó níos láidre sna cathracha really, you know, agus, you know, rinneadar go maith i mBleá Cliath, bhuadar a lán suíochán deireanach i mBleá Cliath, táim ag ceapadh go bhfuil duine sa mbreis nó b'fhéidir beirt duine sa mbreis acu sna comhairleoir, sna comhairlí áitiúla ach, you know, tá Aontú i bhfad níos láidre go náisiúnta. you know, cé nach raibh ann ach Peadar Tóibín go dtí anois, you know, tá, ehm, tá an branda tar éis leasaithe beagáinín, tá, ochtar, nó b'fhéidir go mbeidh naonúr, ehm, eh, eh, comhaltaí acu, comhairleoirí acu, eh, braith ar torthaí atá, eh, nach bhfuil críochnaithe go fóill i gCill Dara, ach, ehm, You know, yeah, so tá Aontú, you know, rinne siad, bhí 66 iarrthóir acu, fuaireadar ocht suíochán, b'fhéidir go raibh siad ag súil le beagáinín níos mó. Bhí daoine beagáinín díomách nár éirigh níos fearr le Peadar Tóibín sa toghcheantar, Lár Tíre, Iarthuaidh, cheapadar b'fhéidir go mbeadh sé ag déanamh níos fearr ansin ach ní dóigh liom go mbeidh sé san iomaíocht le haghaidh suíochán ag an deireadh thiar thall. Ach rinne Aontú go maith chomh maith, rinne PBP ceart go leor agus ansin bhí cúpla mionpháirtithe, na daoine atá bainteach le mar shampla Verona Murphy, daoine atá. bainteach le Michael Lowry na daoine a bhí i mbun feachtais maidir leis na blocanna i nDún na nGall, na blocanna fabhtacha Mica. Rinneadar go maith, ceathrar acu sin tofa chomh maith. In éindí leis sin, an sórt comhpháirtí comhghuaillíochta nua, Comhghuaillíocht Éireann, Independent Ireland, scata maith. iarrthóirí acusan a fuair suíocháin ar chomhairlí contae ach caithfidh mé a rá, a lán acu, is iar-chomhaltaí iad de Fhianna Fáil agus d'Fhine Gael ach d'Fhianna Fáil den chuid is mó, sórt gene pool mar a déarfá. Ach tá beirt acu atá san iomaíocht sna toghcheantair Eorpacha chomh maith, Ciaran Mullooly, Lár Tíre, Iarthuaidh, agus Niall Boylan i mBleá Cliath. OK, luaigh tú na toghcháin Eorpacha ansin. An féidir leat, a Harry, achoimre a thabhairt dom faoi cá seasann na toghcháin Eorpacha in Éirinn ag an nóiméad seo? Yeah, definitely níos moille ná aon tír eile san Eoraip mar an córas vótála atá againn, an sórt vótaí ag aistriú ó iarrthóir amháin go dtí an chéad iarrthóir eile. So tá mé ceaptha go mbeidh Fianna Fáil agus Fine Gael sásta, tá mé ceaptha go mbeidh Ceathrar suíochán ag Fine Gael nuair a chríochnós an comhaireamh agus beidh trí ar a laghad ag Fianna Fáil agus b'fhéidir go mbeidh ceathrar acu, braith ar cé chaoi a n-éireoidh le Cynthia Ní Mhurchú in Éirinn Theas. Tá sise ag déanamh go maith ach tá a lán daoine san iomaíocht le haghaidh an suíochán deireanach nó an dá shuíochán deireanach ansin. Tá mé ag ceapadh go bhfuil Lár Tíre-Iarthuaidh socraithe cheana féin.

atá you know chun aistriú iontach mór a dhéanamh. I mean cabhróidh Chris McManus le Michelle Gildernew cinnte agus cabhróidh Niall Blaney le Lisa Chambers agus cuirfidh siad an bheirt sin sort níos airde ná Mullooly you know nuair nuair nuair a nuair a bhíonn Blaney agus McManus as an iomaíocht. Ach tá a lán iarrthóirí eile, tá Tóibín é féin, agus mion-iarrthóirí eile sa rás agus tá mé ag ceapadh go mbeidh a lán acu sin ag aistriú níos troime i dtreo Mullooly ná i dtreo Lisa Chambers nó Michelle Gildernew so caithfidh mé a rá nach bhfeicim aon duine ag fáil an ceann is fearr ar Mullooly. So i mBaile Átha Cliath tá sé soiléir go mbeidh Barry Andrews agus Regina Doherty tofa. Tá mé ag ceapadh go bhfuil sé beagán níos fearr anois do Lynn Boylan, tá sí sa tríú háit. Bheadh sé deacair agus tá sí ag, you know, tá sí mealltach go leor ó thaobh aistrithe go maith so beidh sé deacair ar aon duine, tá sort bearna mhór idir í féin agus an chéad iarrthóir eile, sin é Niall Boylan fé láthair. Ach beidh deacracht ag Niall Boylan, tá sé cúpla míle vóta chun cinn ar a chéilí comhraic faoi láthair, tá sé níos mó ná sin, tá sé thart ar 10,000 faoi láthair, ach na hiarrthóirí go léir atá chun an rás a fhágáil anois, tá siad ar an eite chlé agus ní dóigh liom go mbeidh mórán vótaí ag dul i dtreo Niall Boylan so an dúshlán mór atá aige ná fanacht chun tosaigh ar na hiarrthóirí eile. Ach le Bríd Smith ag imeacht anois, tá mé ag ceapadh go gcabhróidh sise go mór le Clare Daly agus le Aodhán Ó Ríordáin agus b'fhéidir Ciarán Cuffe. Tá Ciarán Cuffe agus Aodhán Ó Ríordáin an-ghar dá chéile Níl ach cúpla céad vóta idir an bheirt acu á scaradh so tá mé ag ceapadh má t'réis a dáilfear vótaí Bríd Smith, you know, má tá Cuffe chun cinn nó má tá Ó Ríordáin chun cinn, tá mé ag ceapadh go mbeidh suíochán ag ceann de na hiarrthóirí eile. Ní féidir leis an bheirt acu suíochán a bhaint amach ach an duine atá chun tosaigh ar an duine eile. Tá mé ag ceapadh go ngnóthóidh seisean suíochán mar go mbeidh a lán de na haistrithe ón iarrthóir eile ag dul ina threo so tá sé an-an-ghar fé láthair so an aistreoidh Bríd Smith níos mó vótaí i dtreo Ciarán Cuffe nó i dtreo Aodhán Ó Ríordáin? Tá sé deacair, deacair a rá, caithfidh mé a rá. In éindí le sin, Clare Daly, tá sí b'fhéidir 5,000 vóta taobh thiar, nó 4,000 vóta taobh thiar d'Ó Ríordáin agus Cuffe, so caithfidh sise fáil dul chun cinn orthu sin agus an mbeidh sí in ann é é sin a dhéanamh agus beidh sé tar éis dul chun cinn ar Lynn Boylan chomh maith mar tá mé ag ceapadh nach dtarlóidh sé sin. So an bealach atá mé ag breathnú air faoi láthair ná go gceapaim go mbeidh Lynn Boylan sa tríú áit agus b'fhéidir Aodhán Ó Ríordáin sa ceathrú áit. Tá sé díreach ródheacair iad a scaradh. Agus ansin in Éirinn Dheas, Seán Kelly agus Billy Kelleher tofa gan dabht ar bith. Tá mé ag ceapadh go bhfaighidh Michael McNamara, an Comhalta Neamhspleách, suíochán chomh maith. Agus ansin, oh, tá sé díreach deacair a rá Cynthia Ní Mhurchú, Mick Wallace, Grace O'Sullivan, you know, tá siad. Gar dá chéile, caithfidh a lán aistrithe teacht ó iarrthóirí eile agus beidh sé tíreolaíoch chomh maith mar tá an toghcheantar chomh mór sin go mbíonn daoine ag tabhairt na huimhreacha 2 agus 3 do dhaoine atá sa taobh céanna tíre is iad féin seachas i dtreo na bpáirtithe so tá sé an-chasta, you know, beidh sé sin an-ghar ar fad. ag an deireadh thiar thall. Tá sé díreach ródheacair ag an nóiméad seo an toradh sin a ghlaoch. Ok, ceist dheireanach, a Harry. Beidh níos mó brú ar Simon Harris olltoghchán a ghairm níos luaithe i mbliana in áit níos déanaí sa bhliain nó go luath an bhliain seo chugainn. An aontaíonn tú leis sin? Ó, cinnte. Ní dóigh liom go mbeidh toghchán againn sa bhliain 2025, tá sé chun tarlú sa bhliain 2024 agus déarfainn go bhfuil sé chun tarlú thart ar dheireadh mhí Dheireadh Fómhair, déarfainn, tar éis an Bhuiséid, ach b'fhéidir cúpla seachtain tar éis an Bhuiséid. B'fhéidir go mbeidh an Buiséad luath i mbliana, b'fhéidir tús na míosa sin agus sna laethanta ina dhiaidh sin, you know. Déanfaidh siad deimhin de go bhfuil an bille airgeadais ag dul tríd agus na billí eile agus ansin scoirfidh siad an Dáil agus glaofaidh siad toghchán. Sin é mo bhuille faoi thuairim ar aon chaoi, a Darren. Beidh a lán brú orthu chun é sin a dhéanamh. Ok, ok. Ba é cinnte.